zikuonekatu kunena kuti anthu ena a ku lilongwe ndi osamva ndi nkhutukumve ndithudi eti pa bridge ya nyuwanija ayambapo tsopano kugulitsiraponso malonda kuyala malonda awo pamene paja chonsecho dzulo dzulo lomweli anduna amene amayang'anira za transport komanso public works a feston kaupa anapereka ndithu chenjezo kwa anyamata amenewa kunena kuti pasapezeke olo mmodzi okayala malonda pa bridge pamene paja chifukwa nde kuti no musokonezapo ntchito za chani za bridge bridge ija si malo oyalairapo malonda ndi pamene ino pa azithandizira anthu kudutsa magalimoto osati muzikapangisanso pakhalenso congestion pamene paja ndi pamene wina mmamawa lero akupita akayala mal- malonda ake pamene- dzulo anali pomwepo kuthamanga kuvinavina anthu amene amasangalala bridge yatsegulidwa lero ndi amene akuthamanga kukakhala oyambirira kukayalanso ujeni malonda pamene pajapa komano tino chiku- chikuchitika ndi chani mmutu hmm? kodi kapena malo okayalira malonda achepa mu lilongwemo amayenera apezeke pena pake ndithudi lilongwe uja ndi wamkulu tikukamba za msika wa lilongwe ndi waukulu ndithu mm. anakapanga ndithu apeze malo pena pake kusiyana ndi kunota apita pamene paja zikapangisanso congestion ayi zimenezotu ndi zimene zachitika zikuchitika ku lilongwe nde apo ndi pamene amanoti yayi mene zilili apa pano nde kuti no lilongwe city council iyamba tsopano kutumiza no anthu awo aja azikathamangisana nawonso anyamata amenewa tikamakambatu za anyamata awa tikukamba za mavenda awa ndi mavenda a mu lilongwe amene akupanga zimenezizi yayi tifunsepo apa funso lonena kuti kodi akupanga zoyenerera hmm? dzulo mwauzidwa musapange zotere inu mukapanga zimenezozo chabwino tiziyang'ana kumbali yonena kuti ayi pamene popo pamene pamakhala pakudutsa makasitomala ife tikufuna tipange ndalama ndiye tipange bwanji tikatchera makasitomala pamene popo point yomvetsetseka tikamayang'ana kumbali ya bizinesi nanga si anthu akufunabe kutidwe mamone kuti akhale pansi azikaba azikapempha azichita kugwirira ntchito paokha nde akugwirira ntchito zomwe ndi zinthu zabwino komano tikhoza kumayang'ana kunena kuti Kodi pamene pajapa zikabweretsapo zotsatira zotani? Congestion. Kwa amene mwakhala mukumadusa timabridge ting'onoting'ono timene tinamangidwa tija kumanga bridge yayikuluyi, muona mmene pamadzadzira anthu ka bridge kakang'ono kaja koma ndiye kuti no uku ayalako malonda anthu side ya uku malonda pakatipo ndete muli gulu muzichita kupanikizana panikizana ndete umati sumati ukatero andibera foni foni yanga yasowa i munthu akulira andibera foni zotsatira zake ndi zimene zizi former space amene ayikidwa pa bridge imeneyoyo oti azikadusa mbali ya anthu eh? ndi omweyonso amene akayalaponso malonda ndekuti pazikakhalabe kukhalabe congestion ya anthu chani chani plusinso si malo abwino yaya tukamba za bridge kungoti no galimoto kungophuluza yonchi kuomba side yawo kuyi kukankha wina aliyense ndekuti kugwa kuchoka mmwamba kukafika pansi ndeti ndi patali tu kwambiri amene mwadusako ndithu mukudziwa chimene ndikutanthauza ndi patali pali distance nde kuti kugwa anthu kagwera mumtsinje muja mumtsinjemonso madzi sizoti ndi ochita kupanga chani kaya mwina potino mvula yokhala ngati yamba kugwedeza koma madzi amakhala ochepa nde kuti akapezeka kuti akagwera pamwala phulitsa mutu thyoka misana pamene pajanso nde kuti zosakhala bwino kodi no simungapeze malo ena ake pa bridge patu nde sipabwino ya simungapeze malo ena ake malo alipo ambiri mmene muja munakapanga expand side ina yake anthu adziwe zonena kuti uku ndi kumene kumapezeka katundu amene afuna kugula katundu apite akagule kuti kumenekoko komano apa kumakhala muli pa bridge pa dzakupanga chani zosayenda potapo iyayi mmene motu ndi mmene zikuyendera muli maganizo pa nkhani imeneyi ngati muli nawo mukhoza kuwaika mu comment section koma nde kuti kuwaika molemekezanso maganizo anzathu akutitu